ne balima ɲuman i ni hɛra an fa ala ka nɛɛma ani dusosuma di an bɛɛ ma nin laban tuma gɛlɛnw na an kisibaa ɲuman an matigi yesu tɔgɔ la ne nisɔnjalen don ka aw kunbɛn ni tuma in na ne ka hɛra foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ye an matigi yesu tɔgɔ la aw na balimakɛ de don karamɔgɔ don kibaru dumanfɔla don ibirahima sogoba ne sigiyɔrɔ ye buguni ye a kɛra tuma ye dɔɔni a kɛra wagati ye dɔɔni taamaw de cayara kosɛbɛ sabu kabini eh, novembre kalo daminɛna fɔ sisan ayiwa an bɛ taa ɲɛ ka sɔritiw kɛ ka bɔliw kɛ kibaru duman taamaw de don awa an ka mara duguw la ani an yɛrɛ ka duguba kɔnɔ buguni ani an bɛ taa ɲɛ ka bolo di egilisi wɛrɛw fana ma eh, minnu b'an wele ka fara u kan kibaru duman baara la an nisɔnjalen don kosɛbɛ ka ala fo ka ala tanu nka cogo cogo ni tuma in na an b'a fɛ ka masala dɔɔni kɛ ni ala ka kuma ye pierre fɔlɔ ta sura kelen na o yɔrɔ bɛ an jija k'an hakili sama ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛmɛ man ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛmɛ man ko donc a ka ɲi an ka sinsin ko sɛbɛw kan ko fisamanw ko sɛbɛman lakikaw si, si bɛ minnu na an ka sinsin o kan la vie de l'être humain de l'homme est éphémère donc mettons l'accent sur l'essentiel mettons le focus sur l'essentiel pierre fɔlɔ ta de don sura kelen a verset mugan ni naani ko katuguni mɔgɔw bɛɛ bɛ i ko bin o nɔɔrɔ bɛɛ bɛ i ko bin feere bin bɛ ja a feere bɛ bin nka matigi ka kuma bɛ to bada bada ni kuma de ye kibaru duman ye min lasera aw ma mɔgɔw bɛɛ bɛ i ko bin u nɔɔrɔ bɛɛ bɛ i ko bin feere donc mɔgɔ ka ɲɛnamaya a bɛ tɛmɛ joona adamaden ka ɲɛnamaya bɛ tɛmɛ joona o la a ka ɲi mɔgɔ ka hakili sɔrɔ ka sinsin ko sɛbɛw kan si bɛ minnu na fɛn minnu bɛ se ka to i bolo même saya kɔfɛ balimaw ne bɛ nin kɔrɔfɔ lase sabu n'i b'a lajɛ an ka bi tilew la tiɲɛ na mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛmɛ man ko an bɛ o tamasiyɛn o tamasiyɛn caman ye an balima caman an baaraɲɔgɔn caman an dɔnbaa caman an sigiɲɔgɔn caman an teri caman u taara matigi fɛ ɔ fan wɛrɛ fɛ minnu tɛ kisibaa la minnu ma kisili jɛlen sɔrɔ yesu la minnu ma kirisa dɔn olu fana caman b'a la ka danya o bɛ taa jalakili ni halakili banbali la e bɛ mɔgɔ dɔ ye cogo dɔ la a jɔyɔrɔ ka bon nafolo b'a bolo tɔgɔ b'a fɛ nka sababu fitinin bɛ na dɔrɔn a bɛ tunu bada donc adamaden ka ɲɛnamaya tɛmɛ man ko jo bɛ ala ka kuma fɛ dɛ jo bɛ ala ka kuma fɛ ne balima ɲuman k'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ bɛ i ko bin a nɔɔrɔ bɛ i n'a fɔ bin feere ɛɛ tile bɛ bɔ n'a ye bin gosi bin bɛ ja a feere bɛ bi ne balima ɲuman ne t'a dɔn n'i bɛ sɔn ma dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛmɛ man go bibili la yɔrɔ dɔ la san kɛmɛ ni mugan bɛ fɔ daminɛ kitabu la jenɛsi kitabu la san kɛmɛ ni mugan bɛ fɔ n'o tɛ daminɛ na daminɛ yɛrɛ la mɔgɔ tun bɛ san kɛmɛ seegin san kɛmɛ kɔnɔntɔn sɔrɔ ɔ nka a nana tigɛtigɛ jurumu ni hakɛw cayali kosɔn n'u tilela ala ye dan sigi a la ka n'a bila awa eh, san kɛmɛ ni mugan jace la ɔ oh, mɛm eh, zaburu fana la eh, eh, zaburu sɛbɛnbaa bɛ kɔlɔsili kɛ k'a ye ko mɔgɔw siw tɛ ka caya bilen awa san bi wolonfila san bi kɔnɔntɔn minnu barika ka bon mɔgɔ siw dɔgɔyara cogo dɔ la eh, y'a dɔn adamaden jace la i b'a fɔ k'o fana ka jan n'o tɛ ala fɛ san kɛmɛ ni mugan o san bi wolonfila wala san bi seegin san bi kɔnɔntɔn ala fɛ o bɛ i n'a fɔ tile kelen a tɛmɛ ka di nka ne bɛ ne bɛ hakili sama yɔrɔ min nɔfɛ o yɛrɛ ye ko sababu caman ni cogo caman de bɛ adamadenw tunu minɛ dɔw ta ye bana kuntagalajan ye dɔw ta ye bana surumani ye asidanw ani fɛn caman ye mɔgɔ caman bɛ kasi la nin wagatiw la ɛɛ sabu u balima dɔ taara matigi fɛ donc n'i bɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya lajɛ i b'a ye tiɲɛ na diɲɛ tɛ so ye mɔgɔ bɛ ka tɛmɛ ɔ an balima dɔw minnu b'a fɔ lahara tɛ taa yɔrɔ ye y'a dɔn o kɔni o tɛ ko jɛlen ye u bolo parce que ni an tɛna to diɲɛ la yan nɔ ni lahara fana tɛ aw taa yɔrɔ ye y'a dɔn kɔni porobilɛmu b'a la dɛ aw ma tila dɛ mɛ an bɛ ɲagali an minnu kɛra matigi taw ye an minnu ye kisili jigiya sɔrɔ yesu la an b'a dɔn ko dugukolo ka ɲɛnamaya kɔfɛ ayiwa faso ɲuman bɛ an na eh, ala ka kuma b'a fɔ anw faso ye sankolo ye an matigi yesu krista ale taara o la o yɔrɔ labɛn ani a bɛ na k'an ta ka bɔ nin diɲɛ tɔɔrɔba in na ka taa n'an ye an faso duman duman in na o yɔrɔ duman o hɛrɛ yɔrɔ badabada hɛrɛ yɔrɔ kisili yɔrɔba nɔɔrɔ yɔrɔ an bɛna manamana an bɛna kɛ i n'a fɔ sankolo mɛlɛkɛw ka manamana badabadabada awa o yɔrɔ duman ye an taayɔrɔ ye o y'an taayɔrɔ laban de ye yesu dannaya ye an don an sen don kisili sɔrɔli la an kɛra eh, krista tiɲɛta ɲɔgɔn ye matigi ala yɛrɛ tiɲɛtalaw de don o ye kunnaja ye an ye min sɔrɔ yesu la o la n'an bɛ sɔn an ka sinsin matigi yesu kan an k'an jigi bɛɛ da o kisili sɔrɔli kan an k'an wasa don yesu la mettons euh, la confiance en jésus christ euh, ayons nos regards fixés sur christ euh, marchons avec le Christ. Il faut faire l'essentiel. Il faut être orienté vers l'essentiel. C'est le royaume de Dieu. Oui, ala ka masaya de, ala ka masaya baara. Parce que fɛn min bɛ to, hakilima bɛ o minɛ. Fɛn banta, fɛn bɛ se ka tila i la yɔrɔnin kelen. Hakilima tɛ i sinsin o kan ka dama tɛmɛ dɛ. E m'a ye, mɛ diɲɛ adamadenw, olu bɛ u jigi n'u barika bɛɛ don fɛn bantaw la, fɛn bɛ se ka tila u la don kelen. ni min b'i la kalifa min b'i la kalifa de don a bɛ se ka ta ka bɔ i bolo don kelen i y'a ye donc n'i y'i yɛrɛ jigi da i yɛrɛ kan wala ka jigi da diɲɛ kan diɲɛ nafolo kan diɲɛ bonya diɲɛ jɔyɔrɔw kan o bɛ se ka tila i la don kelen k'a sɔrɔ ala ka masaya o de bɛ to bada bada o de kosɔn ne ko n ko ne bɛ ne bɛ ne yɛrɛ hakili sama ka balimaw hakili sama ko an ka sɔn an ka sinsin ko sɛbɛw kan an ka ko sɛbɛw ɲɛnatɔmɔ ko sɛbɛw ye mun ye fa ala ala ka masaya ko sɛbɛw ye mun ye yesu krista ala denkɛ kelen pe min ɲɛnaman don min taara n'a bɛ na an ka sinsin yesu kan an k'an jigi bɛɛ da yesu kan ko sɛbɛw ye mun ye ala ka masaya baara k'an jɔyɔrɔ ta o la ka niyɔrɔ dɔ ta o la k'an sen don o la k'an ka wagati dɔ di o kama k'an bolofɛn dɔ don o la ka o k'an dusukunnako ye ka hami o la ka miiri o la ka ala deli o la ala ka masaya bɛ mɔgɔ bɔ cogo min na kibaru duman baara bɛ taa ɲɛ cogo min na yesu ka kisili kibaru duman nin o bɛ fɔ bɛɛ ye cogo min na k'an sen don o la k'an barika n'an fanga dɔ don o la ne bɛ miiri o ye ko sɛbɛw de ye parce que o de bɛ to bada balimaw ne nisɔndiyalen don ko nin wagatiw matigi bɛ baara la an ka ɲɛnamayaw la an y'an yɛrɛ di a ma ani a bɛ baara kɛ ni an ye eh, ani daw yɛlɛlen don an ka jamana sigida dɔw la eh, an b'a dɔn lakanabaliya gɛlɛya kosɔn ayiwa yɔrɔ dɔw la a ma nɔgɔ nka hali baara bɛ se ka kɛ ni fɛɛrɛ ye parce que paul b'a ɲini timote fɛ yɔrɔ dɔ la ko a ka ala ka kuma fɔ tuma bɛnnen ani tuma bɛnbali la yɔrɔ minnu na ni nɔgɔyaw bɛ yen fɛrɛkɛnɛ wajuli bɛ se ka kɛ an bɛ taa dugu ni dugu ka wajuliw kɛ yɔrɔ minnu na fana ni gɛlɛya bɛ cogo dɔ la dukɔnɔ barow bɛ se ka kɛ teriw fɛ barow bɛ se ka kɛ i y'a ye ala ka baara bɛ se ka kɛ kɛcogo caman na tɔw yɛrɛ a bɛ fɔ ko siniwaw fɛ u bɛ gɛlɛya bɛɛ jate opportunité dɔ ye o kɔrɔ yɔrɔ min na ni gɛlɛya bɛ yen lakanabaliya gɛlɛya bɛ yen ni siniwaw don olu b'o jate opportunité ye u bɛ profiter k'a lajɛ o gɛlɛyaw kɔnɔ u bɛ se ka wo minnu sɔrɔ ka matigi ka nɛɛma ko jira ka matigi ka kisili ko jira u sigiɲɔgɔn n'u teriw la ayiwa siniwaw ka miirili y'o ye ne t'a dɔn aw bɛ mun miiri la olu bɛ gɛlɛya bɛɛ jate kunnaja wɛrɛ ye opportunité wɛrɛ ye i bɛ se ka tɛmɛ da minnu fɛ ka taa ɲɛ ka ala ka masaya baara kɛ cogo o cogo an kan'an bolo jigin mɔgɔ caman labɛnnen bɛ ka kibaru duman lamɛn wagatiw la anw yɛrɛ fɛ tile fila in na tiɲɛ na an b'a la k'a ye an bɛ taa ɲɛ ka yesu ko fɔ ka kisili ko fɔ wa mɔgɔw b'a la ka sɔn kisibaga ma mɔgɔ dɔw b'a la ka dannaya kɛ an nisɔndiyalen bɛ ala fo kosɛbɛ kosɛbɛ cɛw dɔw bɛ tubi muso dɔw bɛ tubi denmisɛnna mɔgɔ dɔw bɛ tubi parce que suman mɔlen don mɔgɔw dusukun labɛnnen don adamaden taabolo diɲɛ taabolo diinɛ wɛrɛw taabolo kɛlɛw ni fɛn caman ye mɔgɔ caman sɛgɛn mɔgɔ caman hamilen don mɔgɔ caman jɔrɔlen don ni an bɛ wuli k'u sɛgɛrɛ ka taa u yɔrɔ ni kibaru duman ye matigi yesu ka nɛɛma kibaru duman hɛrɛ kibaru duman kisili kibaru duman n'an bɛ sinsin yesu kan yesu ka nɛɛma yesu ka ɲumanya a ka sebaya janko n'an bɛ deli kɛ mɔgɔw ka tɔɔrɔ kow la balimaw karamɔgɔw kibaru duman fɔlaw o fana ye koba ye ka deli kɛ mɔgɔw ka deli ko la mɔgɔw mako kow gɛlɛya min bɛ u kan haminako min b'u la an ka deli kɛ k'a jɛya u ye ka deli kɛ ni sɛbɛ ye u ye ala b'an lamɛn a b'an jaabi awa matigi b'a ka kabakow kɛ a b'a ka sebaaya jira ani o nɛɛma bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ ka se ka kisili ko faamu tile fila na ne taara an ka dafɛ dugu dɔ la eh, balimamuso dɔ a mɛnna a tun ye kibaru duman mɛn a b'a fɛ ka tuubi ani danabaa kura dɔ ne ɲɛ minɛ ka taa o muso fɛ a n'a cɛ u sigira an ye baro kɛ muso desidira a y'a yɛrɛ di matigi yesu ma ani an ye deli kɛ cɛ ye cɛ man kɛnɛ an ye deli kɛ a ye ka deli kɛ a ye ni jɛlenya ni sɛbɛ ye u nana ɲininkali kɛ ko yala ko fɛn bɛ b'a la wa ko wari bɛ di wa joli de bɛ di an ko matigi ye nɛɛma de ye matigi yesu ta bɛɛ ye nɛɛma ye aw y'a sɔrɔ fu a dira aw ma fu aw fana b'a di fu a kɛra kabako y'u fɛ kosɛbɛ a diyara u ye ani musow b'a fɛ ka taa ɲɛ dannaya la balimaw ne ɲagalilen bɛ ka ala fo kosɛbɛ k'a fɔ ko u ɲɔgɔnna mɔgɔ caman bɛ fan caman na u labɛnnen bɛ ka dannaya kɛ nka fo mɔgɔ k'u sɛgɛrɛ fo mɔgɔ ka taa u yɔrɔ ɛ ne balima ɲuman yala e bɛ sɔn ka wuli ka fara kibaru duman fɔbagaw kan wa aw ka sigida la pastɛriw ani danabaa minnu bɛ wuli ka kibaru duman fɔ yala i bɛ sɔn ka fara u kan c'est l'essentiel o de ye essentiel ye o de ye ko sɛbɛma ye o de bɛ to bada n'o tɛ diɲɛ n'a kɔnɔ ko tɔw bɛɛ bɛ tɛmɛ ɲɛnamaya tɛmɛ man go dɛ wala balima aw ma sɔn o ma wa aw ma da o la wa ko dugukolo kan adamaden ka ɲɛnamaya tɛmɛ man go en tout cas pierre yɛrɛ kɔni y'a fɔ k'a jɛya ko mɔgɔw bɛɛ bɛ ko bin u nɔrɔ bɛɛ bɛ ko bin feere bin bɛ ja a feere bɛ bin nka matigi ka kuma de bɛ to bada ala ka masaya de bɛ to bada n'o tɛ adamaden tunun man go dɛ ne balima ɲuman mɔgɔ laban dun dogolen bɛ i la jɔnni bɛ i laban yɔrɔ dɔn jɔnni bɛ i laban cogo dɔn i m'a ye adamaden ka ɲɛnamaya ka fɛgɛ a bɛ n'a fɔ a dulonlen bɛ cogo dɔ la tuma bɛɛ a bɛ se ka bin tuma bɛɛ adamaden ka ɲɛnamaya bɛ se ka tigɛ ka bin o misaliw caman kɛra kɔsa in na i m'a ye wala ala ka duba t'an ye matigi ka t'an fɛ an ka jija an ka jija an ka fɛn sɛbɛw minɛ ala ka masaya ye fɛn sɛbɛsɛbɛ de ye yesu krista ye fɛn sɛbɛsɛbɛ de ye ala ka kuma ye fɛn sɛbɛsɛbɛ de ye an ka fɛn sɛbɛw minɛ ala ka duba t'an ye matigi anw dɛmɛ anw ka sinsin ko sɛbɛw kan an k'u minɛ ka baara kɛ i ye yesu tɔgɔ la amina amina